Ɛɛ samolen kun warafintura yɛrɛ ka to mali cɛman ni musoman an b'a fɔ ani ɲɔgɔn kuma ɛɛ a balimakɛ ni aw de ɲɔgɔn kelen don mɔgɔw bɛ sen ka bri wuli ka bɔ ka bɔ ka hakili jigin k'a fɔ ko ne ye yɛrɛ sec ka bɔ bri yan yɛrɛ pdte bid z don o ko tɛmɛnen ka bɔ yen mun bɛ yɛrɛ fɛ yen minnu bɛ ka bɔ yan ɛɛ o secrétaire général de ye nin ye donc n ka kuma bɛ boli mun kan bi o ye ɛwa maliko ye latigɛ min bɛ an kan bi mali la yan o ma dogo mɔgɔ si la ɛɛ o o de ye sunɔgɔ tigɛ an bɛɛ la o de ye dumuni tigɛ an bɛɛ la ka sababu kɛ faso ni ni a ma basigi an fana tɛ basigi kɛlɛ min ni a wulilen don kɔnɔna la an bɛ kɛlɛ in wulibagaw kɛlɛ tɛ en tant que tel ɔ nka fɛn min ye révolution min kɛra ye ni an ka très respecté imam très éclairé Mamudu Diko ɛɛ a ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ a kɛra sababu ye mɔgɔ minnu ka weledaw sera ma k'a fɔ ko jamanadenw degunnen don ko jamana yɛrɛ degunnen don a wulila k'i cɛ siri olu ka laɲiniw la ka tila ka mɔgɔw fana fɔ mɔgɔ min n'an b'a f' ma ko fɛn min ye muma efisenki p mɔgɔw ye bamakɔ kɛrɛnkɛya la ka daminɛ sokɛkali walima kan ka taa bila fɔ sekuri suko mariri ko tilema danb mu ta tali koɔniba siri bɛ mɔme basisiri i ka mɔ i ka an b' i ka ma i kan An bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ min tɔgɔ fɔra ni minnu tɔgɔ ma fɔ an fɛ adamaden hakili ye jɔn ye ayiwa an bɛ mouvement kɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tila ka foli kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye sɔrɔdasiw ye CNSP k'u fo kosɛbɛ olu minnu kɛra sababu ye ka fɛn min ye jamanadenw ka degun min ni a kɛlen tun kɛlen bɛ ŋɔni belebeleba ye an sen na donc k'o ŋɔni bɔ an sen na an b'u fo la kosɛbɛ nka an bɛ min sɔrɔ ka da u folen kɔfɛ kan u k'u janto u yɛrɛ la u ka dɔn k'a fɔ ko jamanadenw degunnen don u ka dɔn k'a fɔ ko jamanadenw degunnen don ɛ u ka dɔn ko mɔgɔ minnu fana bɛ manamana kan fɔ ni kuma fila fɔ la u kɛrɛfɛla la u bɛ kuma u tulokɔrɔla la k'a f'u ɲɛna ko religieux religieux ayiwa il faut faire très très attention o mɔgɔ kelenw de bɛ k'a fɔ ko aw sɔrɔsiw ye ko aw ka marifa bila aw ka taga bɔ yen ɛɛ ka aw kɛ komi n'a fɔ ɲugun tɛ fɛnw i komi n'a fɔ sɔrɔsi tɛ jamanaden dɔ ye c'est vrai aw kan ka taga don dɔ la aw bɛna taga ɛɛ aw kan ka taa dans un bref délai ɔ nka bref délai in fana man ka kɛ u bɛ mun fɔla ye dɛ six mois douze mois non mali problème ka ca a ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ six mois ni douze mois kan ɛɛ mamudu diko ni a ka jama ni anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen diaspora la an bɛɛ lajɛlen degunnen don dɛ degun minnu bɛ maliyɛnw kan kɔnɔna la o degun kelen bɛ maliyɛnw kan kɔfɛla la ka sababu kɛ mun ye n'aw b'aw janto aw ka transition ko la a y'aw janto lasigidenso minnu bɛ mali la a ye personne qualifiéew bila ka na mɔgɔw bila ka na mɔgɔ minnu ka baara ye diplomatie ye minnu b'a dɔn ni maliyɛn kelen ye problème sɔrɔ i sigiyɔrɔ la anbasadi bɛ bɔ a kalama anbasadi bɛ mɔgɔ wuli ka jɔ ɛɛ o bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen bɛ wasa an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ parce que an minnu bɛ lasigidensow la an b'a ye k'a fɔ jamana fɛn fɛn jamana fɛn fɛn bɛ yan u bɛɛ lajɛlen jamanadenw kelen-kelenna n'u ye degun sɔrɔ u ka anbasadiw bɛ y'a kɛnɛ kan ayiwa u bɛ wuli k'u jɔ a filanan ye jumɛn ye a jamanaden kelen-kelenna fana fɛn fɛn bɛ yan mun tɛ malidenw ye u ka passeport ko mana wuli u ka papiye ko a bɛɛ ye tile kelen ko ye parce que u b'a dɔn u ka jamanadenw bɛ yan wali jamana ka baara de kama n'u ka papiye ko bilala ka retard ta a bɛ degun se u ma bon jamanadenw dun mana degun sɔrɔ olu bɛ sɔrɔ min lase aw yɛrɛ maliyɛnw ko ko anw bɛ sɔrɔ min lase mali kɔnɔ ko anw maliyɛn minnu bɛ kɔkan an bɛ sɔrɔ min lase mali kɔnɔ k'a ka ca kosɛbɛ aw de da ko tɛ aw ka calcul de bɔra a kan an yɛrɛ fana b'a kalama ɛɛ nka n'o ye tiɲɛ ye a y'aw janto o six millions maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ a y'aw janto u la a y'aw janto u ka gafekow la a y'aw janto a bɛ ɲɛmɔgɔ minnu bila ka na n'a b'u wele ko anbasadi n'o ye lasigidensow ye a ye maaw bila ka na maa minnu des personnes qualifiées des personnes dignes de ce nom minnu bɛ u nakun dɔn k'a fɔ ko u nakun ye jamanadenw ko ye o kɔnɔna la an tɛmɛtɔ bɛ a fɔ aw ɲɛna cnrsp cnsp plutôt je m'excuse an tɛmɛtɔ bɛ cila min fɔ ye a y'aw janto mɔgɔ minnu bɛ lamarabaliya la n'o ye videomaniw ye u bɛ manamanakan fɔ mun na ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn buruja mun na o tɛ jamana in dilan n'aw bɛ video kɛ a ye video kɛ a ka fɛn fɔ mun bɛ se jamana marabagaw tulo ma n'o ye dilanli sira ye a ka expérience f'u ɲɛna karisa n'a y'a kɛ tan a bɛ kɛ tan n'a y'a kɛ tan a bɛ kɛ tan Ɔ nka mun bɛ yen ko mamudu diko bɛ a tɔgɔ ye di dɔw bɛ réseaux sociaux sanfɛ a mamudu diko y'a kɛ tan mamudu diko e bɛ fɛ ka taara ko i bɛ kana minɛ a taara ko i bɛ ka bila tan ɛɛ seku tunkara vraiment ne tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka mɔgɔ dɔgɔya ka ca n b'i bonya kosɛbɛ i b'i ka videomaniya la i n'i ɲɔgɔnna caman n ka bonya b'aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ mais an b'a ɲinin aw fɛ aw ka video ko aw k'a kɛ faso ko jɔli sira kan a ka bɔ karisa y'a kɛ tan karisa bɛ fɛ ka kɛ tan ninnu bɛ fɛn ye fɛn minnu bɛ tasuma mɛnɛ an ni ɲɔgɔn cɛ aw ko ko mali kura an ko mali kura sɔrɔsiw ko mali kura mouvement M5 ko mali kura citoyen civilw ko ko mali kura ekɔlikaramɔgɔw ko mali kura bɛɛ de mago bɛ mali kura in na hali zuzuw sɛgɛnnen don parce que filiyatɔ min yɛrɛ bɔra sɔrɔsiw la musow la a ka ca kosɛbɛ yatimɛden min bɛ sɔrɔsidenw na bi a ka ca kosɛbɛ wa population civile fana b'o cogo dugu dɔw bɛ yen olu banna pewu pewu pewu pewu an bɛ ka jamana jɔ o kɔfɛ an bɛ taa bi an bɛ taa sini mɔgɔ si t'a dɔn ɔ nka olu minnu taara u tɛ na tuguni dɛ mais degun minnu y'u sɔrɔ o ɲɔgɔn kana u sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la n'a ko ko k'o kuma kɛ ko ka sɔrɔsiw gɛn ka bɔ yen, ko ka sɔrɔsiw gɛn ka bɔ yen, ko sɔrɔsiw ka taa, u ka taa, u ka taa, u ka taa. O ye kuma ye kuma min ni aw bɛ poste ko la. Ne yɛrɛ ye politique mɔgɔ ye, n bɛ parti politique min na a dɔnnen don. Ɛɛ n dogolen tɛ, je le dis haut et fort à visage découvert. n tɛ mɔgɔ nɛni na n tɛ mɔgɔ nɛni la la mɔgɔ nɛnina ka ko la a ye mɔgɔ buruja dabila videomaniw ka daminɛ ɛ seku tunkara ka taa bila Dany de Paris ka taa bila comment on appelle muso tɔgɔ bɔ to filen kɔnɔ jɛnɛ tout ça la fɛn fɛn b'a la aw ka video kan ka kɛ constructive de mali ma a kan ka kɛ fɛn ye fɛn minnu seku e yɛrɛ ko k'i ye politicologue ye a ye fɛn fɔ politiki nasiraw fɛ mun bɛ se k'a to politiki fitinin mɔgɔ fitinin minnu b'an fɛ mali la n'u ma politiki faamuya u ka se k'a faamuya aw nɔfɛ a ka fɛn hakililaw fɔ a RFP mɔgɔw a y'a kɛ tan a mamudu diko a kan ka nin conseil fɔ denmisɛnninw ye bon a ka kuma kan ka k'o de mais a bɛ n ni ala ni kira cɛ mamudu diko taara don tan mamudu diko y'a bɔ tan diko y'a kɛ tan hayidara y'a kɛ tan a ye sabali a ye sabali aw bɛ fɛ ka mun kɛ o tɛ se ka kɛ ko aw bɛ diinɛ mɔgɔw sen bɔ jamana mara la u bɛ impôt sara u bɛ taxe sara aw bɛ boli goudron min sanfɛ u niyɔrɔ b'a la ɛɛ mamudu diko ka kumaw la ko ka diɲɛ mara diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw k'u bɛ diɲɛ mara ni mali marabaaw k'olu bɛ mali mara k'u ka ala sen bɔ a la e ala sen bɔli ye jumɛn ye diinɛ tɛ wa ala ye diinɛ de ye dɛ wa an dun ma na foyi la diinɛ bato kɔ ko an ka baara kɛ an k'an yɛrɛ balo mais an ka bato kɛ sini bɛ laban de la bɛɛ b'a dɔn ko saya bɛ yen bɛɛ b'a dɔn ko sini jugement bɛ yen laban bɛ yen aw ko ko diinɛ k'i sen bɔ fanga marako la k'u ka taa misiri kɔnɔ misiri ninnu dun bɛ sigida minnu na u bɛ mali dugukolo de sanfɛ dɛ ɔ malidenw dun de fana bɛ seli a kɔnɔ dɛ minisiri minnu ni administration baarakɛla minnu bɛ yen ɛɛ u caman fa b'o misiri in kɔnɔ dɛ u caman ye ladamu sɔrɔ diinɛ ladamu de sɔrɔ i kɛra chrétien i kɛra silamɛ i ye diinɛ ladamu de sɔrɔ ne b'aw ɲininka ni jamana bɛɛ ni jamana kɔnɔden bɛɛ mun mana kɛ diinɛmɔgɔ ye ni jamana kɔnɔden bɛɛ ye est ce que i b'a dɔn a y'o bila aw hakili la dɛ ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen mun mana kɛ poste fɛn fɛn na n'i sera k'i ka jamana i ka jogo diinɛ jogo k'i ka diinɛ jogo k'o don i ka baara kɛ bolo la est ce que an bɛ sonyani mun ni yuruguyurugu mun na o bɛ kɛ wa est ce que an bɛ bingali mun na sira siraw bɛ kari-kari clément ye sira dɔ yira kunun an kɔrɔ yan u bɛ bi de don n y'a ka video ye sira mun ma hali inauguré fɔlɔ yɛrɛ a ma pratiqué yɛrɛ fɔlɔ a bɛɛ karikarila bon o tigilamɔgɔ ni maa kelen kelen accident k'o la ka sa o la sini lahara o bɛ jugé o la bon ni mɔgɔ min n'o bɛ mɔgɔ min kungolo la ko n bɛ ka nin wale mun kɛ n bɛ jugé a la sini lahara ala fɛ est ce que n'o y'o dina limanaya sɔrɔ k'o dina ladamu sɔrɔ est ce que o b'o kɛ wa donc ni dina bɔra eh, jamana marali la o tuma a bɛna jamana mara ni nkalon de ye sa wa a bɛna mara ni setanɛ de ye sa wa moi je ne comprends pas o de kosɔn ne ko politimɔgɔw minnu bɛ tubabu kan ba fɔ la telew la aw tɛ tubabu kan mɛn ni mɔgɔ si an bɛɛ tɛmɛna banc sanfɛ a ye bamanan aw ka jamana kɔnɔden ka maa fanba tɛ tubabu kan mɛn aw de nɛn nɔrɔlen bɛ tubabu kan ba fɔ in na diɲɛ bɛɛ b'i ka fɛn fɔ i ka kan na k'a daminɛ sini la an man bon ni mali man bon ni sini ye man bon ni japon man bon mais u bɛɛ b'u ka kan fɔ u ka kan na walasa jamanaden bɛɛ ka faamuya depuis togoda la a ye politigi kɔrɔ fɔ jamanadenw ye a ye démocratie kɔrɔ fɔ jamanadenw ye politigi kɔrɔ ye ko ka fɛɛrɛ tigɛ ka i yɛrɛ dilan o fɛɛrɛ tigɛtɔ jamana mago bɛ jamana den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na i kɛra mɔgɔ fɛn fɛn n'i tɔgɔ ye ko jamanaden jamana mago b'i ka fɛɛrɛ la parce que a bɛ fɛɛrɛ mun tigɛ a tɛ taa fɛɛrɛ in tigɛ ka taa n'a ye du kɔnɔ a b'a tigɛla jamana de ɔ fo jamanaden bɛɛ kelen-kelenna da de ka don a la surasi minnu fana don n'a b'a fɛ ko surasiw k'u sen bɔ a la ɛ ni surasiw ko civil civil civil bon aw civil minnu bɛ politigi la ni mikoro b'a bolo n'aw bɛ telew la ye a surasiw ka sen bɔ a la surasiw ka sen bɔ a la ni surasiw y'u sen bɔ a la ka marifa bila k'u sigi u tɛna aw bɛɛ sigilen minɛ mikoro la ye wa aw minnu b'a la k'aw ye politimɔgɔ ye an minnu b'a la k'an ye politimɔgɔ ye ni sɔrɔdasiw y'u sen bɔ a la sini u bɛna an bɛɛ sigilen minɛ IBK kun bɛ yen o don min na sɔrɔdasiw y'u sen bɔ a ka ko la an ye mankan caman kɛ M5 ye bɔko caman kɛ mais an ma se ka taga n'a ye o mais don min na sɔrɔdasiw y'u sen u sen bɔ IBK sen na sɔrɔdasiw y'u sen bɔ a la don min na fanga marali la don min na fanga binna a b'a hakili sigi a b'a hakili to o yɔrɔ de la don min na sɔrɔdasikɛ y'i senbɔ jamana marali la en fait fanga ɲɛmɔgɔ ka fanga lakanali don min na u y'u senbɔ a la dɔrɔn a binna o don donc ni sɔrɔdasiw y'u senbɔ jamana ko la don o don mali tɛ wele mali tuguni a b'a a bɛ an bɛ wele jamana wɛrɛ tɔgɔ la donc a y'aw hakili sigi sɔrɔdasi ye jamanaden de ye sɔrɔdasi bɛ kalan jamana nafolo de la marifa min b'a bolo jamana ka nafolo dɔ kɛlen don k'a san a ni mun b'a la ala ta kɔfɛ a y'a di jamana de ma darapo ale de jɔra darapo kɔrɔ k'a bɛ saya fusa ni malo ye o ye sɔrɔsikɛ ka baara ye ɔ bɔn na aw ko ko mɔgɔ min bɛ nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw bɛɛ bɛ sunɔgɔ aw ka sow kɔnɔ ka ronfler nɔrɔ la olu de bɛ ka sa nɔrɔ la ye olu de bɛ ka sa nɔrɔ la ye ɛ u kelen faso tɛ koyi n'u ko ko an fana tɛ taa sa ye a u bɛna an bɛɛ minɛ yan dɛ bɔn aw b'a fɔ k'u k'u senbɔ jamana marali la pourquoi bɔn aw ko k'a kɛ di siviliw ma san wolonwula san wolonwula ni fanga bɛ siviliw bolo san wolonwula ni fanga bɛ buwa n'a nɔfɛ marabaga juguw bolo u yɛrɛ hakilina n'u ka pɔsi kɔnɔna ni u ka fanga ɲini ka bila maa wɛrɛ dɔ wɛrɛ nata ɲɛ san wolonwula b'u bolo a ma se ka ɲɛ u bolo bɔn aw ko ko k'a di siviliw ma combien d'années de démocratie maintenant an bɛ san joli démocratie san joli la bi a tɛ siviliw de bolo wa sanɔgɔ nana a y'a traquer ko k'a di siviliw ma a dira siviliw ma a nana wolo nin de san wolonfila heyi maliyɛn cɛman ni musoman a balimakɛ n'aw jɔɲɔgɔnkɛ kumakan don mamadu maya sɛmɛga libreville gabon n bɛ mun fɔ aw ɲɛna a ye surasi ninnu to yen a ka fara cedeao ka manamanakan fɔ ni cedeao ka intimidation ni fɛnw a y'olu ye k'u to yen a ye surasi ninnu to yen u ka san saba kɛ u k'an bɛɛ redresse ne bɛ mun fɔ a ye n'a ta ye jamana ko ye walahi ne yɛrɛ politi mɔgɔ ye a ka d'an ye sini tu fɛn bɛɛ ka bila ordre la eh, eh, an ka vote an ka se ka bɔ diɲɛfɛ taga in na sa ka sigi an faso sumalen eh, wa tɔnɔ tɔnɔ a n'a tɔnɔ an ka se ka bɔ diɲɛfɛ taga in na ka sigi o la mɔgɔ si bara man di ka mɔgɔ si bara bɔ bɛɛ bara ka d'i ye mais ko dɔ bɛ mɔgɔw bɔ donc n'an b'o hukumu kɔnɔna la a y'a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye minnu bɛ panpan na a ye fanga di sɔrɔsiw a ye fanga bɔ sɔrɔsiw bolo a y'a di siviliw ma a ye fanga fanga tɛ mɔgɔ fanga bɛ sivili la wa ni fanga bɛ sivili la mɔgɔ a bɛ taa ta ah maa bi wolonfila ni wolonfila mun ye buwa vote olu tɛ mali la ye wa ni fanga tun bɛ sivili la ko fanga sivili bɛ se ka fanga matarafa ka kɛ se degré dɔ ma est ce que buwa tun bɛ taga wa buwa taali mun filɛ nin ye kunasini a tun bɛ taga wa n ko sivili fanga de don ah ni fanga tun bɛ civil la pourquoi civil minnu ye buwa voter u ma t'u jɔ sɔrɔsiw ni marifa ɲɛ ko u tɛ taga ɛ an bɛ mun fɔ ɲɛna a ye faamuyali kɛ koyi mɔgɔ mugan ni wolonfila de sara nin lutte in na c'est pas petit mɔgɔ mugan ni wolonfila tɛ mɔgɔ mugan ni saba je m'excuse le chiffre mɔgɔ mugan ani saba de sara nin na olu baw bɛ yen u faw bɛ yen u sara combat jumɛn na ko le combat de la démocratie le pouvoir du peuple ko ka fanga di peuple ma ɔ aw kana pressé fanga bɛ sɔrɔsi minnu bolo hey a ye u dɛmɛ ni hakili ye walasa an bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogo min na walasa an bɛ profiter ka an dafɛ jamana ɲɛmɔgɔw damadɔw fo macky sall président sénégalais mɔgɔw ka jatew n'u ka faamuyaliw tɛ kelen ne kɔni ka foli ni ka tanu bɛ s'a ma kosɛbɛ a ka kuma cɛsiri la ka dan a ka vidéo kɔrɔw ma a y'a fɔ k'a fɔ ko nin sɔrɔsiba faransi ni a nɔfɛdugu sɔrɔsi maa ba tan ani kɔ bɛ mali la mais sahel problème ma se ka ban ɔ k'ale ka ɲininkali bɛ tɛnku forum mɔgɔw la u tun bɛ forum min na o don k'u k'ale jaabi macky sall an b'i fo la kosɛbɛ parce que cɛ bɛ se k'o fɔ hali an yɛrɛ ka président ibk ma se k'o fɔ o don ɛɛ ka tila k'i fo i ka o don ka bolo la i ni setiya nin ka jɔ ko u kana embargo kɛ balomafɛnw kan an bɛ macky sall fo président macky sall an b'i fo kosɛbɛ an bɛ sénégalais bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la ɛɛ an bɛ tila ka guinée bissau président fo an b'a fo kosɛbɛ ɛɛ a tɔgɔ in umaru an b'a fo kosɛbɛ a ko n'aw bɛ embargo kɛ cedeao bɛ embargo kɛ ko ni cedeao bɛ embargo kɛ u ka embargo kɛ alasan kan u k'a kɛ fɛn ye laginɛ président ye alpha condé parce que olu fila bɛɛ ka wale in ye coup d'état de parce que u bɛ ka mun kɛ ka constitution ka siɲɛ saba ni siɲɛ saba k'a la u ko sonni de don o fana ye coup d'état don de ko ni embargo bɛ kɛ mali kan a ka kɛ u fila bɛɛ kan an b'i fo la kosɛbɛ guinée bissau président an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ni ce i yɛrɛ ye i tilala i y'a fɔ ko jamana fitinin tɛ i tɛ mɔgɔ si ka fiston ye i yɛrɛ y'i ka président jamana président de ye donc i mun tiɲɛ fɔli mun ka kan i y'o fɔ an bɛ faure gnassingbé fo u bɛɛ lajɛlen ani roch marc christian kaboré u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko mali problème mali kan ka dɛmɛ de mali man ka bila an man ka mali dɛmɛ k'a bila dɛgun kɔnɔ donc an b'olu bɛɛ lajɛlen fo la ɔ nka an bɛ mun fɔ population malienne ye combat nin aw kana tromper a la dɛ sɔrɔsiw fana a ye kumaw lamɛn Assimi Goïta il faut bien écouter Wagué Ismaël Wagué a ye kuma ninnu lamɛn kosɛbɛ Sadio Camara Malick Diaw a n'aw nɔfɛ mɔgɔ caman an b'a fɔ aw ɲɛna aw kana tromper kɔn a kana tromper combat la dɛ combat nin ye peuple ka bɔli fruit de ye plus précisément mouvement M5 RFP wa an bɛ tila k'a fɔ aw ɲɛna k'a gɛlɛya aw ma a y'aw ka cɛsiri belebeleba fɔlɔ bɛn Soumaïla Cissé bɛ bɔ cogo min na nin dingɛ kɔnɔ insécurité totale l'honorable Soumaïla Cissé chef de file de l'opposition le président du parti URD Union pour la République et la démocratie a y'aw cɛsiri a ka fara aw ka kɛlɛw kan n b'a dɔn aw ye denmisɛn minnu ye aw dusukun ka bon aw ka dusu jamana ko ka bon kosɛbɛ CEDEAO ta tɛ Mali ye Mali bɛ CEDEAO de la CEDEAO fana bɛ Mali de la donc CEDEAO ka lamɛnni nafa ka bon dɔgɔ an kan a ye jamanadenw de lamɛn n'u ko k'a kɛ cogo min a y'a kɛ ten CEDEAO ko kuma mun bɛ u da CEDEAO mɔgɔw da n'u ye embargo kɛ a tɛ k'an kelen na dɛ Côte d'Ivoire b'a tɔnɔ sɔrɔ Sénégal an tɛ ala deli Macky Sall ka taa degun se Sénégalais ma Burkina an tɛ ala deli Roch Kaboré degun ka s'a ka mɔgɔw ma mais ni CEDEAO ye embargo bin ninnu bɛɛ bɛ degun sɔrɔ Niger b'a sɔrɔ ɔ nka u bɛ ɲina fɛn kelen de kɔ u nɔrɔlen bɛ fɛn kelen fana na u ɲinɛna u ɲinɛnen bɛ mun kɔ n'o ye k'a fɔ ko Mauritanie tɛ CEDEAO la Algérie tɛ CEDEAO la an bɛ se ka na ni minɛnw ye o yɔrɔ fɛ ɔ u da nɔrɔlen bɛ yɔrɔ min fana la embargo embargo embargo n'u ye embargo kɛ a a tɛ kɛ Mali kelen na dɛ n y'o kuma in fɔ n ka kumaw kɔnɔna la ɛɛ an bɛ mun fɔ ɛɛ sɔrɔsiw ye ka mun fɔ jamanadenw ye ne mamadu Séméga n'i ye ne ɲininka élection kana kɛ mali la ninnu ka san saba trois ans n'u ye trois ans dafa an ka taa élection na o trois ans in b'a sɔrɔ u ye yɔrɔ in bɛɛ sécuriser k'a bɛɛ tɛntɛn k'a ɲama n'a kunkun bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na jamanaden bɛna se ka circuler ka taa mali fan tan ni naani bɛɛ la fɛ o tumaumana a bɛ sɔrɔ ka fɔte boloda n' dɔn n'a ye ninnu bɔ yen ko don zuma k'a bɛ fɔte boloda nkalon b'a bolo de a tɛ taa yɔrɔ si an bɛ tila ka segin ka na ni yɔrɔ kelen na tuguni parce que pplasiw ka mun tɛ a ka libte la nin pali bila plasi ma nin pali bilisi se ma u ba kɔnse u ba kɔnse vlɛlɛd e w'aw bɛ manamana kan fɔ dɔw fana la nin ye politigimɔgɔ ye ninnu ye Boua servir ninnu ye nin servir ma se ka maliyɛn faamuya ɔ ko ka mɔgɔkɔrɔw bɛɛ gɛn ni mɔgɔkɔrɔw ma gɛn a tɛ taa a tɛ na mɔgɔkɔrɔ tɛ jamanaden de mais mɔgɔkɔrɔ ka expérience an mago b'a la mɔgɔkɔrɔ bɛɛ ma tiɲɛni kɛ o mɔgɔkɔrɔ c'est vrai mɔgɔkɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ tiɲɛni kɛ mais mɔgɔkɔrɔ bɛɛ ma tiɲɛni kɛ dɛ et puis n'i weelela ka bila minisiriya mun na ni président mun sigira n'a y'i weele ka bila minisiriya la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko e bɛ ban ka na minisiriya la ale m'i weele ka na ale ka du kɔnɔ dilan a y'i weele ka na faso dilan dilan ko dɔnniya min b'i la n'a yira i faso la mais n'e nan'o la n'a ko k'a bɛ ko wɛrɛ sigi kunna mun tɛ wa faso baarali ye n'a ko k'a bɛ daga wɛrɛ sigi a bɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye e b'a bila kɛ ou bien n'e ma sɔn ma n'e m'a bila n'e ma sɔn ma n'o n'ale bɛ tali wɛrɛ kɛ a b'i bila n'a y'i bila o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a ye tiɲɛni mun kɛ k'e sen b'o la e ma wari mun suɲɛ ni minisiri mun bɛ économie kunna n'o ye wari suɲɛ e bɛ e min bɛ éducation la e bɛ ɲininka o la cogo di il faut comprendre les choses a ye a ye an ka maliyɛnya dusu in ni ɲɛngoya ni hasiya ninnu dabila quoi hein parti politique si tɛ fɛ nin ka na nin si tɛ fɛ nin ka na donc olu ye fɛnw ye fɛn minnu jamana tɛ avancer quoi jamana tɛ avancer o la dɛ et puis n bɛ tila ka kangari mun da chef de file de l'opposition ka FSD kɔnɔna la n'o ye eh, Front pour la sauvegarde de la démocratie ye ne bɛ kangari mun da o ye ka tila k'a da politique mɔgɔw majorité ni majorité kɔrɔ ani opposition ani centre ani eh, wa non alignés n'aw weelela gouvernement na n'a sɔrɔ aw ta ye faso ko ye chef de parti man ka t'i yɛrɛ sɔrɔ minisiriyaw ni fɛnw na ne kɔni fɛ dɛ ne ka calcul la parce que mɔgɔw cadre minnu bɛ e ka parti kɔnɔ jeune cadre minnu bɛ e ka parti kɔnɔ e ye chef e ye parti ɲɛmɔgɔ ye Munna i tɛ dɔw bila ka taa di u ma k' olu don gouvernement na munna i tɛ dɔw d' u ma k'olu kɛ directeurs ni administrateurs ye maintenant n'olu ye n'i y'a ye mara mun bɛ sen na maa min mana kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'a ka mara bɛ sen na n'i y'a ye k'a fɔ ko a ka mara tacogo man ɲɛ i b'i ka mɔgɔw rappeler u ka bɔ gouvernement kɔnɔ e bɛ kɛ kɔlɔsi e mun ye parti ɲɛmɔgɔ e bɛ kɛ kɔlɔsilikɛla de mais e parti ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ minisiriya ni gouvernement kɔnɔna la i ka parti bɛ ci o

o kɛlen an bɛ Oumar Mariko fo la a fɔrama a bɛ mɔgɔ de bila ka taa a yɛrɛ ma deli ka kɛ a ma deli ka kɛ mɔgɔ si ka minisiri ye il n'a jamais accepté ça et Soumaïla Cissé fana depuis a kɛra a kɛra ka a y'a ka parti créer a ma deli ka kɛ mɔgɔ si ka minisiri a bɛ mɔgɔw de bila ka taa donc an bɛ aw foli n'o tanuniw kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka Cheick Oumar Sissoko fana fo kosɛbɛ EMK an bɛ bɛɛ lajɛlen fo

a ka combat in se a dan na parce que u bɛ fɛ k'aw fara fara walasa u ka fɛɛrɛ aw ma ne bɛ mun fɔ a ɲɛna o de y'o ye donc maliden kelen kuntilenna kelen ŋaniya kelen an ka taa o sira fɛ donc n bɛ mun fɔ aw ɲɛna ka dugawu kɛ jamana ye yarabi ala ka jamana in basigi ɛɛ anw minnu fana bɛ tunga la an sigiyɔrɔ jamanaw ala k'u basigi ala ka sɔrɔw yiriwa ala ka an ka denbayaw yiriwa ɛɛ ka tila k'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka dugawu kɛ jamana in ɲɛ a ka dugawu kɛ sumala sise fana bilali ko la a ka dugawu kɛ sɔrɔdasi denmisɛnnin ninnu ɲɛ u filɛ k'an bɔ dingɛ mun kɔnɔ nin yarabi ala ka nin kɛ dingɛ in datugulen ye ala k'an bɔ faransi bolo ala k'an bɔ faransi ka jɔnya jugu la ɛɛ u nalen bɛ sababu juguya mun na ala k'u ko bɔ fiɲɛ la u bɛ mun na nɔri in na ye ni cɛ bayirika b'u bolo ni mali sɔrɔdasi bɛ sa n'u t'o fɛn n'u tɛ se ka u tɛ se ka marifa ta k'an dɛmɛ u bɛ janfa mun na ala ka janfa ci u da mɔgɔ minnu bɛ mali ka janfa in na ala ka janfa ci u da donc ne bɛ dugawu min kɛ n b'o dugawu kelen de ɲini aw fana fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ sɔrɔdasi denmisɛnnin ninnu ye asimi goyita n'a nɔfɛ mɔgɔw a ye dugawu k'u ye a ye dugawu k'u ye diaspora a ye dugawu k'u ye awa n bɛ fɛn kelen fɔ a y'aw janto fɛn kelen na fana asimi goyita n'i ka jamakulu yanni n ka dugawu clôturer ani mɔgɔ minnu bɛna taa sigi fɛn mun ye ɲɔgɔnyeba mun bolodatɔ don k'a fɔ ko aw ka taa sigi a y'aw janto diaspora la dɛ aw bɛ assemblée ninnu kɔnɔ diaspora sen t'a la ko ɲuman tɛ a t'an ka degun dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan fo k'an yɛrɛ ka kɛ assemblée kɔnɔ aw nɔfɛ an k'an ka degun fɔ aw ye attention degun min bɛ anw kan an sigiyɔrɔw la an bɛ wari minnu lase aw ma degun min bɛ an kan yan faut que aw ka a to an fana ka don assemblée in kɔnɔna la sa an ka se k'o degun fɔ aw ɲɛna awɔ n'aw ma se k'o kɛ a bɛ mun fɔ ko o y'an ka kungo ye o t'an ka kungo ye dɛ parce que minnu bɛ taa an ka kungo fɔ aw ye ɔ o ye maa min bɛ politiki la waati min na ni o ye maa min sugandi o bɛ taa da sago de fɔ ɔ nka jamanaden tɔ minnu bɛ maliden tɔ minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ ni tɔɔrɔ b'u kan olu ɲɛ ani u tulo n'u da kan ka kɛ maa min ye o kan ka bɔ u yɛrɛ de fɛ donc a y'aw janto la n'aw b'aw ka gafew dilan a y'aw janto a ka jamana lasigiden minnu bɛ kɔfɛ walasa an fana se k'u an bɛ se k'u kibaruya lase aw ma pour que k'u kibaruya lase aw ma ni ne y'a kɛ k'a sɔrɔ ne ye mamadu semega ye a kuma tɛ taa yɔrɔ si mais ni n y'a kɛ k'a sɔrɔ n ye awa maliyɛn minnu bɛ gabɔn k'a sɔrɔ n ye olu ka wasaden ye wasadenso kɔnɔ ɲɛdɔn bɛ ɲɛdɔn la n'o ko bɛ kɛ an b'o lase aw ma ɲɛdɔnw bɛ ɲɛdɔn n'olu bɛ kɛ yan an bɛ wuli ka ordre établi avec jamana minnu n'an b'o la parce que convention internationale b'an ni jamanaw cɛ ko bɛ ko la o man ka kɛ an ka jamanadenw na k'an ka lasigidensow to yen n'u tɛ convention internationale ninnu kɔrɔ dɔn u man ka na ɛɛ kuma kɔrɔ fɔ man ye kow kɛra anw fɛ Gabɔn yan ambassade nin kɔnɔ yan n'an y'a ni n ko n b'a fɔ n bɛ kasi an ka lasigidenso la yan kow kɛra yan c'est trop C'est trop. Polisiw welela ka taa bila an ka denmisɛnninw na k'u bugɔ ambassade kɔnɔna la. Vraiment n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ quoi. 2018 élection veille la. Sini ye élection ye sufɛ. Vraiment c'est quelque chose a kun man c'est très vilain. A cɛ ka jugu o kɛra foyi ma bɔ a la. A kɛra IBK fanga kɔnɔ foyi ma bɔ a la. foyi ma bɔ a la e ni mali fana lasigidensow ni mali administration kɛra fɛn min ye n'i tɛ parti politique min na ni parti dɔ in de mɔgɔw bɛ jamana maraya la ni e sera yen i tɔgɔ ye opposition de u bɛ baara da i kan i ka papier sɔrɔtɔ la f' i k'a fɔ ko ni n kun b'a dɔn n kun tɛ kɛ opposant ye ɛ opposant tɛ hasidiya ni juguya ye opposant kɔrɔ ye yɛrɛ karisa aw ka kuntilenna n'an ka kuntilenna tɛ kelen ye mais an ka hakilila bɛɛ kelen jamana dilanlen mais aw bɛ fɛ ka jamana dilan ni baarakɛbolo min ye n'an b'a dilan ni baarakɛbolo min ye kelen tɛ o kɔrɔ tɛ k'an ye ɲɔgɔn jugu ye nka bɛɛ bɛ fɛ ka jamana kelen de baara c'est ça le problème donc ne bɛ mun fɔ aw ye opposant kɔrɔ tɛ hasidi ye opposant au contraire ni jamanadenw bɛ opposition kɔrɔ dɔn opposition de bɛ maa kɔlɔsi maa min kɛra président ye maa min kɛra jamana ɲɛmaa ye maa minnu bɛ jamana mara la opposition b'u kɔlɔsi de aw k'aw bɛ nin kɛ aw aw m'a kɛ dɛ aw k'aw bɛ nin kɛ aw m'a kɛ dɛ aw ko ko jamanadenw tɛ ka dumuni kɛ yen fɛ dɛ jamanadenw tɛ ka nin kɛ yen fɛ dɛ ni opposition tɛ fanga tɛ baara kɛ o e an bɛ ka sonyani ko kuma minnu fɛn minnu fɔ ni opposition kun tɛ sen na jɔn b'olu dɔn olu bɛna fɔ a ye ko n ye sonyani kɛ ou bien n ye détournement kɛ wa u t'o fɔ a ye o aw b'o dɔn cogo di donc an bɛ mun fɔ a ɲɛna o de ye nin ye ɛɛ halisa hakili jigin de don a balimakɛ n'aw jɛɲɔgɔn don Mamadu Maya Sɛbɛka Libreville Gabɔn donc ka aw fo ka aw tanu k'aw barika da message janyana kosɛbɛ nka n bɛ segin k'a fɔ video maniw ye a ye sabali a ye mɔgɔkɔrɔbaw bonya a k'a dɔn aw wolola du de kɔnɔ a k'a dɔn ko jamu minnu bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ne bɛ segin a kan tuguni jamu minnu b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na jamu fitinin tɛ dɛ an ye ninnu jamu ninnu bɛɛ hérité de an ye ninnu sɔrɔ n'an mɔkɛw n'an tulomasamaw ka jamu faralen ɲɔgɔn kan u ye ko minnu kɛ n'o jamu minnu dara u la n'an b'an disi gosi n'a ye an b'an disi gosi n'olu minnu ye a y'a faamu an k'an jija an yɛrɛ fana ka ko kɛ mun b'a to an mɔdenw n'an tulomasamaw b'u disi gosi n'o ye mɔgɔninfin ka don histoire la yɔrɔnin kelen i ka bɔ histoire fana la yɔrɔnin kelen donc an bɛ mun fɔ aw ɲɛna a y'aw cɛsiri Maliko la a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ maliko la ɛɛ ko sodɔn yiridɔn ko yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ dɛ n'i yɛrɛ dɔn o de ɲɔgɔn tɛ maliyɛnw a y'aw yɛrɛ dɔn a y'aw yɛrɛ dɔn a y'aw yɛrɛ dɔn donc ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna an k'an cɛsiri an k'an cɛsiri maliko la ale to bɛ kuma la salala